igbo ndị ọma ndewonụ kedu otu unu mere anyị abịakwala ọzọ na ama mmụgharị anyị mana ụbọchị taa anyị ga-apụtatụ n'ihe ndị anyị na-amụgharị onye nkụzi na-akụzi n'ụlọ akwụkwọ maọbụ ihe ndị anyị ga-ahụ na septemba ka anyị kwute okwu gbasara ejiji ndị Igbo ejiji nke izizi anyị ga-eleba anya bụ gịnị okpu agụ ọ ya bụ nke ị na-ahụ ugbu a okpu agụ kedu ebe anyị na-ahụ okpu agụ ebe anyị na-ahụta okpu agụ bụ n'ala Igbo kedu mpaghara ala Igbo anyị na-ahụta okpu agụ mpaghara ala Igbo anyị na-ahụta okpu agụ bụ n'Abia state kedụkwanụ mpaghara abịa state ebe anyị na-akacha ahụ okpu agụ mpaghara abịa state anyị na-akacha ahụ okpu agụ bụ na ebe anyị na-akpọ old bende bende local government ọhafịa local government na arọchukwu local government abịazie na old bende ahụ kedu ndị kpọmkwem Okpu agụ si n'ebe ha na nke ha bido ọ bụ ndị ọhafịa ihe anyị ji na-eme ihe ndị a bụ ka ị mata maka na anyị chọpụtara na ọtụtụ ụmụ anyị ikpu okpu agụ na-amasị ha mana ụfọdụ amaghị otu esi edosa ọdụ ya ahụ anyị wee sị ka anyị kọtụkwa n'akụkọ gbasara ya dịka nwata akwụkwọ dịka nna anyị dịka obere maazị mgbe ị ga na-ekpu ya ka ị mara ihe i ji dosa ọdụ ya ebe ahụ ọ dụ ka anyị na-agakwa okpu agụ bidoro n'ọhafịa dịka anyị ma na ndị ọhafịa bụ ndị agha eji agha mara ha na mgbe ochie nwoke ọbụla gara agha lọta merie n'ala ọhafịa ihe a na-atụ anya wụ na dịka ọ na-alọta ọ ga-ebu gịnị isi mmadụ mana ọ wụzịkwa ugbu a ya buru isi mmadụ ahụ bịa ya para ya gaa dosa na agbala ikoro enwe ebe a na-akpọ agbala ikoro anyị ma ihe bụ ikoro ụlọ ebe ahụ a na-edosa ya na ọhafịa na-akpọ ya gịnị agbala ikoro ya gaa dosa ya ebe ahụ ndị ichie nọ n'obodo iji nabata ya dịka onye kpara ike enye ya okpu agụ kpunye ya okpu agụ n'isi ya ekpuru ya mere okpu agụ bụ okpu ndị dike ndị bekee na-akpọ ya a na-akpọ ya na bekee o a na-akpọ ya leopard cap ụfọdụ na-akpọkwanụ ya warriors cap ya ekpuruzie mgbe ahụ o sonyela na ndị dike ugbu a ihe anyị ji na-eme ihe onyonyo a taa bụ gịnị ka anyị kwutu otu e si edosa okpu agụ ugbu a na-elekwa anya okpu agụ a a na-akpa ya akpa agbanyeghị ụfọdụ na-agbabazi n'ahịa zụrụ nke dị ha mma o nwere nke bụ ezigbo okpu agụ dịka nke anyị na-egosi n'onyonyo a ugbu a ọ nke a bụ kpọmkwem chịmchịm ya mhm. ihe ọzọ bụ na nwaanyị anaghị ekpu okpu agụ mere na ihe onyonyo e, ihe onyo e, foto anyị ga na-ewebata ebe a ị ga-ahụ na o nwee obere maazị nwa m kpu okpu agụ ahụ maka achọọ m ka mụ na ndị Igbo bịa sụwa asụsụ ehe m asị ka obere maazị kputere anyị ya mhm. ugbu a ọ bụrụ na ị pụtara gị hụ onye kpu okpu agụ ya were ọdụ okpu agụ ahụ dosa n'azụ dịka nke anyị na-ahụ ugbu a mata na nke mbụ o nwere ike ha na-aga agha dịka ị hụ ndị iri agha ọhafịa gị hụ ha kpuru ya ọ na e, ọdụ ya ahụ na-anọ n'azụ igosi na ihe ha na-aga wu ihe ike ihe ha na-aga anaghị atọ ha ọchị ọ bụrụ na onye na-aga agha ma ọ bụ onye mmadụ nwụnahụrụ onye na-aga akwamozu ya kpuru okpu agụ ebe ọbụla ị hụrụ a na-akwa ozu gị hụ ndị kpu okpu agụ ị ga-ahụ na a ga-ekpu ya n'azụ onye ọbụla ị hụ bịara akwamozu were okpu agụ were ọdụ ya dosa n'aka nri maọbụ n'aka ekpe maọbụ dosa ya n'ihu ọ maka ndị a ka anyị ji eme ihe onyonyo a mhm. nke ọzọ bụ na ọ bụrụ na ee e, mmadụ kpuchara okpu agụ ya dosa ya n'akụkụ aka nri maọbụ n'akụkụ n'aka ekpe dịka anyị na-ahụ n'onyonyo a nke a gosiri na onye ahụ na-aga mgbaru ọṅụ mmemme obi ụtọ dịka agbamakwụkwọ dịka echichi dị iche iche a na-echi ọ bụ gịnị mgbaru ọṅụ ọ ihe mere o ji dị otu a ọkwa ị hụrụ otu obere maazị si kpuo nke ya ọ ga-aga mgbaru ọṅụ ugbu a mhm. ọ bụrụkwanụ na anyị hụrụ onye kpuchara okpu agụ ya were ọdụ ya ahụ dosa n'ihu nke obere maazị emechiela ya anya dosa n'ihu otu obere maazị si dosa nke ya gị ma na ọ na-agakwa gịnị mgbaru ọṅụ ihe ọ na-aga wu ihe obi ụtọ ihe ọ na-aga wụ ihe dị mma ọ pụtara na ọ na-aga n'ihu n'ihu n'ihu nlaghachi azụ adịghị ya otu a ka esi edosa ọdụ okpu agụ chetakwa nwaanyị anaghị ekpu okpu agụ naanị ụmụ nwaanyị anyị na-ahụ na-ekpu okpu agụ na old bende bụ ụmụ nwaanyị rugoro afọ site n'afọ iri itoolu 90 years gawazie ọ ha bụ ndị nwere ike ịhụ na ha kpu gịnị okpu agụ igbo bụ igbo eji m aka na o nwela ihe i jidere n'aka taa gbasara otu ejiji a maka na ọtụtụ ụmụ anyị ọ na-amasịzi ha iyi okpu agụ ọ ihe mere anyị ji sị ka anyị kwutụ ihe gbasara ya dịka nwa gị na-eyi esi n'ụlọ apụta ka ọ marakwa mmemme ọ na-aga na otu ọ ga-esi dosa ọdụ ya ndewonụ otu a ka ọ ha anyị n'ọnụ n'ụbọchị ọzọ anyị ga-ewepụtakwa ejiji ọzọ ka anyị kọwatụrụ anyị ndewo dị na-esonyere anyị dị na-ekesa ozi anyị dị na-abịanye aka n'ebe ịhụnanya dị na-abịanyekwa aka kwuo okwu ebe ị kwesịrị ikwu okwu ka o wee na-aga aga ka ụmụ akwụkwọ anyị nwee ike sonyere anyị makwa na ụfọdụ omenala anyị maka na omenala igbo ga-adị igbo agaghị anwụ aka m bụkwa odoziakụ amaọgụ onye nkụzi a na-amụgharị asụsụ igbo na-emekwanụ ka ụmụaka anyị na-aghọta ya ọfụma ndewonụ ya gazie